Igbo ndị ọma na-ege ntị olu m ekele unu ebe ọbụla unu nọ ụtụtụ ọma nụ eji m olu Igbo na-agbasa ozi a today ọ bụ maka gịnị ọ bụ maka ihe na-aga n'obodo Naijiria and iwe ya na-ewe agwara m Peter Obi agwa Peter Obi na onwe ya yes unu ahụ na onye ọbụla tụrụ ya ọ kwa maka Peter Obi wụ ezigbo mmadụ okay unu niile ahụna ya o butela evidence niile ahụ na ihe niile nọ nga ahụ onye ọbụla ahụna ya ee Peter Obi mere ọfụma na ihe elekshọn a ọ Peter Obi winiri but unu chefuru otu naijiria nọ agwara m unu agwa tete that na vootu unu anaghị akaụntụ na naijiria vootu unu anaghị akaụntụ na naijiria it is time for biafra peter obi ọ nwa biafra ka ị wụ orji uzor kalu ọ nwa biafra ka ị wụ kenneth okonkwo ọ nwa biafra ka ị wụ Godwin eme Emefia ọ nwa Biafra ka ị wụ eme n'efu na emefia ihe niile ị na-aza ọ nwa Biafra ka ị wụ ọ wụ unu amazi ebe unu si ọ wụ unu amazi na ọ wụ oge Biafra unu ama na ihe niile a na-emenụ na ọ wụ freedom of Biafra unu anaghị ahụ ya ọ bụrụ na onye nwe anyị asị unu na ihe a bụ oge Biafra kee ka unu si chere na ọ ga-ekwe ka unu gaa na-achị ọchịchị n'ala na obodo naijiria kee ka unu si chee hai chineke nna ihe ata mmadụ ego n'isi kee ka unu si chee na unu ga na-aga achị ọchịchị na na ndị kpọrọ onwe ha naijiria unu amahụ na unu awụ naijiria unu awụzighị naijiria biafra ka unu wụ o Biafra is here to stay. Biafra must exist. Ma ha chọrọ ya ma ha achọghị ya. Peter Obi i jirila aka gị i vurula um, TV screen gaa na court. I vurula all the documents gaa na court. Ụwa niile ahụna ya na i mere ọfụma na ihe gbasara election a. ọ bụ gị ama sị ndị a wụ ndị aghụghọ na ndị arụ ala ọ gị amahụ ọ bụ gị anaghị aghọta ka m kwuo ya n'okwu igbo ka ọ baa gị na ntị agwara m gị agwa si n'ime ndị a wezuga onwe gị unu kwuwe okwu biafra na ọ bụ ihe onye nwe anyị nọ n'igwe na-ekwu na oge ugbu a bụ oge biafra unu anọrọ ka na-achọ ọchịchị n'ime ndị nigeria unu na-achọ ọchịchị n'ime ndị aghụghọ juru ahụ ndị arụrụ ala ka unu na-achọ ọchịchị unu ga unu ga-achịta gịnị ebe ahụ ala biafra tọgbọrọ n'efu ọkwa unu hụrụ otu ala biafra dị Ahụrụ m nga Orji Ụzọ Kanu na-ebe akwa na-asị na ya nwere hundred of factories na Lagos, nwee hundred of factories na lọkpị nkata lọkpị nkata, ama m otu ha si akpọ aha ya. Ele ele nke nọ n'ala Biafra? Unu hụkwara otu ala Biafra dị? unu hụkwara otu ahịa aba dị unu hụkwara otu ariaria dị ọ dị ka ebe a na-ekpofu ahịhịa unu hụkwara ahụhụ ụmụnna unu na-ata na ariaria aba ebe a na-eproduce ihe niile ihere onwe unu ọ na-emekwa unu unu hụkwara ahụhụ ụmụnna unu na-ata ala ọ gwụla na anambra ala ọ gwụla na ọnịcha ala ọ gwụla na aguata ele ebe ọzọ unu na-achọ ala gaanụ gaa rebuilduo ala biafra ọ ihe a gwara unu a sị unu na onyenwe anyị sị thy kingdom come Thy will be done. Uche ya dị mma ka anyị na-arịọ ka o mee n'ala Biafra. Ọ sị na a ga-arụgharị ala Biafra arụchaa ya na ị gbọtọ purse gị na ala Biafra na-aga na enweghị onye ga-atụtụrụ ya nụ. Ọ bụ ihe a na-agwa unu ma unu chọrọ ya ma unu achọọ ya Biafra has come to stay. It doesn't matter ihe ha sọrọ kama jisi nkụgwụ Biafra has come to stay. Unu ga-achọwa ọchịchị unu na-achị n'obodo Nigeria. Unu hụrụ ihe ha na-eme unu? Ị hụrụ ihere ndị arụrụ ala aghụghọ na-eme unu? Unu hụrụ ihe ha na-eme unu? Unu hụrụ arụrụ ala ha na-arụ unu? Kama unu ga-enye aka support obodo Biafra, support ndị army nọ na Biafra, support security nọ n'ala Biafra. Ọ gịnị na-eme unu? ele mgbe unu ga-ama ihe a gbaa mbụ atụ n'ogwe a gbaa abụọ atụ n'ogwe a gbaa atọ atụ n'ogwe ọ bụ sọsọ ogwe ka a pịrị akụ ọ bụ gịnị na-eme unu ele mgbe unu ga-ama ihe shinụ n'obodo nigeria pụọ obodo biafra ka a na-ekwu okwu ya ma ha chọrọ ya ma ha achọghị ya obodo biafra has come to stay unu emezila ihe unu na-eme na-achọ ọchịchị unu na-achị na obodo nigeria unu emezila ihe unu na-eme achọ ọchịchị unu na-achị enwere nke ha nyere gị ya ọkwa aghụghọ ka ha na-achọ ịghọ gị ọkwa arụ ala ka ha na-achị agwara m gị agwa sị gị wepụ aka enwe na before ya aghọọ aka mmadụ lekwa ihe ndị a na-achọ ime onye nwe anyị na onwe ya kwuru okwu sị lekwa ihe ha na-achọ ime nwa ya nwoke Peter Obi na ya hụrụ gị n'anya too much and na ya azọọla gị too much ọ bụ eziokwu na ị na-ahụ akwa nwanne gị nwoke Nnamdi Kanu nọ na-ebe kemgbe ụbọchị unu anaghị ahụ ya unu chere na Jehova gbara nkịtị Unu agaghị ahapụ Nnamdi Kanu gaga wụkwasa n'oche Naijiria na-achị ọchịchị unu na-achị. Ọ gaghị adị otu ahụ. Anya na-ele ụwa na-ele ihe niile. Ọ na-ahụ ihe niile na-emenụ. Ka obi ụtọ ị ga-enwe nwanne gị nwoke Nnamdi Kanu e ji ya enwe ihe ọwụla o mere. Ihe unu nọ n'elu ya wụ na-achọ ọchịchị ọzọ unu ga-achịkwasa n'elu nke a chịrị achị. Gịnị ka a chịtara? ọ gịnị ka a chịtara unu chịtara gịnị gaa ga elenụ market place niile ahịa niile nọ na- n'ala igbo otu ọ dị ijiji na-ebe ebe ma anụ ma ihe niile ọkwa unu na-aga obodo oyibo unu niile na-aga obodo oyibo hụ ka ha si package sisa anụ ha n'ime ahịa ha ahịa ha na-atọgbu unu Onye gaa ya evideo onwe ya send ya nga o bu ka basket cart na-aga ego ihe ma obodo unu atọgbọrọ ma ndị ji Nnamdi Kanu enweghị ụzọ there is no road ndị ji Nnamdi Kanu enweghị ụzọ ebe ha si aba be ha a na ha agba jeep agba ihe niile ma ha they don't have any road to drive the jeep lekwa otu unu si turnụọ obodo biafra into poverty ọkwa unu na unu na ọ- ọ- ọ governor cbn unu sị unu na-eprint ego because of this election unu na-eprint new money where is it unu print ga new money rụgbuo ndị mmadụ n'arụrụala mmadụ ole bịara na bankị kụgbuo onwe ya because of ego ya ọchịchị gịnị ka unu chịga n'obodo naijiria ị hụrụ ee ma unu ahụghị ihe this time anyị ga-akpọgide chineke a ya esi n'elu gbadata mee ihe n'ala ahụ otu ọ sị ala ga-ekwu okwu ala ga-ekwu okwu ala ga-ekwurịrị okwu unu ga-anụ ihe na ntị unu ala ga-ekwu okwu unu amata na ọ biafra ka unu wụ Jehova sị ya bụ oke mmụọ kachasị mmụọ niile elu, Ihe ọ sọrọ ha ha mee, Biafra must come. It doesn't matter ihe ọbụla ha na-aghọ. Ọkwa ị hụna otu ha dowere gị, ị hụna aghụghọ ha ji nọgide gị. Anya gị niile ị chọpụtara achọpụta mara nke ọma na ọ gị nwere na this election, ị hụrụ ihe ha mere gị. You have brought every evidence there. I zina ha ihe niile. Ee, ha bịa ndị Igbo, ndị Igbo, ndị ọzọ oke sensị. Werenụ sensị Chineke nyere unu gaa mezie obodo Biafra. Werenụ amamihe Chineke nyere unu gaa mezie obodo Biafra. Orji Uzor nwanne gị nọ na-ebe akwa m na-ele ya sị, Orji Uzor dimkpa nwoke ha ka gị. Ị nọ nga ahụ na-ede anya mmiri. Ị na-edere ụmụazị ị tọrọ atọ anya mmiri. Idegara idegara ndị arụrụ ala anya mmiri. Ọ ihe unu chọrọ. Nne unu sị izu ka mma na nneji ma unu pụrụ unu ewere nwanne unu nwoke meziri. Unu were nwanne unu nwoke zụrụ ụtọ n'aka ndị mba, unu ahụna otu ọ dị? Unu ahụna otu ọ na-atọ? It is time for Biafra. Ma unu chọrọ ya ma unu achọghị ya. E nyere gị ha ọchịchị? E nyere gị ha ọchịchị? Ọkwa ha na-achọ otu ha si akpa akpa akpa akpagharị gị nụ. E nyere gị ha ọchịchị? E nwere nke ha nyere gị? unu ahụna ya unu kwesịrị ịma na ihe a wụ oge biafra unu kwesịrị ịma na ihe a wụ oge biafra ha abatazila n'ala biafra ha ha arụrụ ala ha na-abịa arụ ha wezuga onwe ha n'ime biafra ka biafra nwere onwe ya onye eluigwe ekwugo biafra is free biafra is free and this is time for biafra unu nọrọ taa eriwe achọ ọchịchị everyday unu na-aga kọtụ anọ m nga na-ele unu achị achị unu everyday unu gaje kọtụ unu ele ndị unu na-enye dọkụment ọ wụ ọ wụ Nigerian gọọmenti ọ wụ ndị unu nyega dọkụment ndị achị ndị achị ha hụ eziokwu ha ewele anya azụ sị ọ wụghị eziokwu ọ wụ ndị unu nyega wefụtagara dọ- dọkụmentị ndị sị na ọchịchị ha wụ turn by turn ọ wụ ndị unu wefụtagara wefụtagara dọkụmentị Ee, ndị sị na ọchịchị ha wụ turn by turn, agwara m unu na vootu unu anaghị akaụntụ. Gaanụ mezienụ obodo Biafra ka unu nwee ike mee ihe ọma niile Chineke nyere unu enjoy. Mmanụ niile, oil niile nọ n'ala Biafra belongs to you people. ọ wụghị obodo Naijiria ọ wụ unu ka Chineke nyere ya o kwuru sị na ya gwara nna nna unu sị na ha gawa ebe dị otu a n'ala dị otu a na e nwere ihe ha ya dosara ha mere na o ji ebe ha kpọga bini ada ibini ọ wụ ihe ọ kpọrọ ya wụ ala Igbo ukwu sị ya nyere ha ya n'aka ọ wụ ala ya tọgbọrọ ha sị ha mezie bilduo n'obodo ahụ ka ọ dị mma onye bata na ya aṅụrị eju ya obi ohi agaghị adị ya mmegbu agaghị adị ya sabotu agaghị adị ya evil agaghị adị ya ndị arụrụ ala agaghị anọ ya Peter Obi ọ bụrụ na ị pụtara na main road tọsa ya briefcase ị pụta gị hụkwa ya briefcase gị aga ikuru ya na-aga ọ wụ obodo anyị na-ekwu okwu ya Onyenwe anyị hụrụ gị n'anya too much ọ hụna ka obi gị dị I nwere obi ọma, nwee obi alịlọ, nwee obi ilekọta obodo, ọ gịnị ga-eme ị gaghị eji ya lekọta obodo Biafra? Ọ gịnị ka ị na-achọ ebe ahụ ha kpọgara Nigeria? Ọ gịnị ka ị chọga? Ị chọga gịnị? E nwere nke ha nyere gị ya? E nyere gị ya? Lekwa otu ha si mee nwanne gị nwoke nke nọ na CBN. Unu sị new currency ka e wepụtara. Lee ego ndị mmadụ agbachishie ya, ndị mmadụ atacha ahụhụ. vuru ite ofe na ite nri nọ n'ihu bank na-eri, ma ndị a kụgburu akụgbu, ọ wụ unu ahụghị ya? Akwa nwanne unu ọ naghị emetụ unu n'obi? Ọ gịnị ọzọ ka unu na-achọ? Unu chọga gịnị? Unu abatala ụba barịa ba ebe a bara aba were ya mezie obodo Biafra ka ụmụnne gị ha nọ na mba lọrutekwe n'ụlọ bịa hụ otu ụlọ dị. anọ ha na mba gwara ha unu sị agụụ ụlọ anaghị agụ ha but ọ wụ otu obodo dị agaghị ịbata nga ole nga ole ka ha ga-enọ nga ole ka ha ga-enọ lekwe security anyị ha na ala Biafra adịghị otu ole ele support unu na-enye eme e vuru ego na Ghana must go mfọmfọju akpa ele ka unu na-enye ndị security ahụ chego obodo ahụ ewezụga ndị ESN Nnamdi Kanu wepụtara mma obodo agwụla mma obodo agwụla Chineke nna gọzie Nnamdi Kanu. Ya gọzie ya gọzie ma Simon Ekpa ma ndị niile gbaga mbọ ịhụ na Biafra a nọ- nọ- nọrọ nọsie ike. Ewezụga Nnamdi Kanu wepụtara ndị ESN, Eastern Security Region, chego obodo. Mma agwụla. Unu anọrọ sị unu dọga ọchịchị. Ịdọga gịnị ịdọga? Gịnị ka ịdọga? Ihere ọ naghị eme unu. ọ masị gị gaa vuru window screen vuta digital screen vuta elu na ala screen vutere ha na court nga ahụ what they will do ọ ihe ha ga-eme ha agwa gị na vote ha tụwara gị na ọ countụhụ ọ wụ obodo unu nọ n'ime unu chọrọ ịna-aga otu ahụ ma Onyenweanyị sị no unu wụ ụmụ Biafra it is time for Biafra Biafra is free. That is why ihe niile a ji na-eme otu a. It is time for Biafra. Onye kwe chi ya ekwekwen. Chi gị ekwekwere n'oge gị ikwekwere dị ya. Ọ wụ ha na-arụgbu unu, unu anọrọ nga ahụ ha na-arụgbu unu. Ọ gịnị mere? Ọ gịnị mere ihe ọma niile si n'ala Igbo na-apụta? Ọ gịnị ka ha na-enye anyị? 97 percent of ihe si n'ala Igbo is going to another place. What are you getting? 0 percent. 0 percent. 97 percent of oil from ala Igbo is going another where? Another place. Is going another place. Unu anọrọ na-ezuzu. Chineke meere unu ebere. Chineke meere unu ebere ka unu mara nga unu si. Onye nwe anyị ya meere unu ebere napụta unu. Lekwe na obodo Biafra dozie. Lekwe na obodo Biafra kemgbe nwanne unu nwoke Odumegwu Ojukwu bidoro bewa akwa ihe na-eme n'obodo a. Up till now, obodo ka nọ otu ọ nọ. Ha na-achịkọta unu ọnụ, unu niile ọ wụ ofu. Ndị ọbụla ọ maghị ebe ha si, ha na-achịkọta unu ọnụ one Nigeria, elee nga ị hụrụ one Nigeria, a na-arụgbu unu. Unu so na Nigeria, obodo unu adị otu ahụ. Unu so na Nigeria, obodo unu adị otu ahụ ọ dị. Ị gụrụ onwe gị as onye Nigeria. Chineke meere unu ebere. Meere anyị niile ebere, napụta anyị n'aka ndị arụrụ ala. as biafra has come biafra has come whether they like it or not biafra is free otu a m sị kama ji si nkọgwọ ọ karịala ha n'ahụ a na-akparịara unu here and there ọ gịnị mere Ihe niile ahụ e bildụrụ na Lagos, unu anaghị ebildụ ya n'ala Biafra, ka ndị ọzọ si obodo ọzọ bịa buru ngwa ahịa n'obodo anyị, ọ sọ anyị nsọ. Ha sikwa n'obodo ọzọ bịa buru ngwa ahịa n'obodo anyị, ọ sọghị anyị nsọ. Lekwa ihe niile a na-eproduzu n'Aba eproduzucha, ha aga ebe ọzọ gaa dee ya made in nke, made in nke, made in nke, ma ọ n'Aba ka eproduzuru ya, ha buru gaa na-ere. Jehova meere unu ebere ma napụta anyị.